hi i don come again o so taa taa anyị ga-amalite ebe anyị kwụsịrị ụnyaahụ anyị ga-amata otu obiọra si wee gbapụ na be ada na ihe ndị ọzọ merenụ follow me ọ bụ mgbe obiọra gbafechara okporo ụzọ ka ọ hụrụ ada ebe o ji aka odo kwụrụ n'ọnụ ụzọ be ya na-aba mba ọ kwụsịrị otu moto na-agafe ma banye n'ime ya n'eleghị akpa ya anya ịmara ma o jikwa ego ọ ga-eji kwụọ ụgwọ ma e buruo ya ebe ọ na-eje mgbe moto bururu ya be ya ka ọ gbabara n'ụlọ weta ego kwụọ nwoke na-akwọ moto ahụ otu a ka ụbọchị si dewere ada ihu ihe o ji eme ebube agaala otu ihe o ji etu ọnụ efunahụla ya ndụ ka ya mma mgbe ọ hụbeghị Obiọra karịa ugbu a ọ hụrụ Obiọra mechaa hụ na ọ bụghị ihe akụ ilu na-ada na ntị ka ọ na-atọ ụtọ o wee kwụrụ n'ọnụ ụzọ be ya na-elepụ anya na-ele anya na mgba na ọgụ chere ya n'ihu na ndụ ya na-ele anya n'ụwa gba ọtọ ebe ihe niile bụ ihe efu Ada kpọrọ ihe niile Chukwu kere eke asị ọ kpọrọ ụmụ nwoke niile asị kpọkwa ụmụ nwanyị niile asị n'anya ya ụmụ nwoke niile dị ka Obiọra ụmụ nwanyị niile dị ya ka ndị na-eji akụkọ ha na-akọ wee na-akpasu ya iwe ọ kpọrọ anyanwụ na mmiri ozuzo asị maka na ọ bụrụ na ha na-eme ihe ka o si kwesị ekwesị anyanwụ ekwesịghị ịdị na-awaru ebe Obiọra bi mmiri ekwesịghị ịdị na-ezoru ebe Obiọra bi ala ekwesịghị ka ọ na-ekwe ka Obiọra na-azọ ya ụkwụ ma ebe ọ bụ na ihe ndị a Chukwu kere eke na-abara Obiọra uru ọ kpọkọtara ihe niile Chukwu kere eke asị kpọkwuo onwe ya asị ka ya si kwee Obiọra bịa metụ ya aka ndụ ọ dị agwụla ya ike o nweghị ihe ụmụ nwoke oke o nweghị ihe ụmụ nwanyị ibe ya ji eme ebube n'anya ya ọ dịghị ihe o nwere nke ọ ga-asị na ọ bụ maka ihe ahụ ka ya ji na-adị ndụ ọ bụrụ na ada nwere ka ọ ga-esi mebie ụwa ọ gaara imebi ya ka ya na obiọra jee n'ọkụ mmụọ jee lụwa ọgụ maka na o were ya anya na chukwu agaghị anabata obiọra n'eluigwe o wee nọrọ ebe ọ nọ na-ekiri ndị mmadụ ọ naghị ele ha anya ka mmadụ ọ na-ele ha anya ka ihe chu- chineke kere eke onye na-aga ọ dị ka ụwa zuru ya oke ma ọ dọnyere gị mkpa dịrị ya ọnụ agaghị enye gị ịkọwara ya maka nke gị ma onye kọchaa ihe na-arịa ya ndị mmadụ asọwa ya oyi ebe ọ na-elepụ anya ọ hụrụ otu nwoke na-ere akwa ọkụkọ na ọkụkọ ojii otu ihe gbatara ya n'uche aṅụ na-agba agba ma mmadụ ma mmanụ aṅụ na-atọ ụtọ ogiri na-esi isi ma ụtọ ya na-adị egwu n'ofe onugbo na-elu ilu ma ọ naghị o- oke oli- olugbo na-elu ilu ma na-adị ụtọ n'ofe anya ya gakwara ebe ọkụkọ ahụ dị ọzọ o wee hụ ọkụkọ ojii na akwa ọcha o yiri ebe ọ bụ na ọkụkọ ojii nwere ike iyi akwa ọcha akpachaghị anya ụwa dịkatara ya njọ ọ dịwara ya mma maka na ebe ihe na-elu ilu dị ka ihe na-atọ ụtọ si na-apụta naanị ihe pụrụ ya n'ọnụ bụ ụwa m bụ ihe efu o wee baa n'ime ụlọ be ya jee zuwere onwe ya ike ọ bụ otu a ka ada si na-ele ụwa anya ruo ụbọchị chike chọrọ ya bịa na be ya ebe chike si mara aha ya ada amaghị ebe o si chọpụta ebe ada bi ada amaghị naanị ihe o ji nabata chike n'ụlọ ya bụ ka o nwee nwa okorobịa ga na-eghe ya ọnụ okwu niile chike na-agwa ya na ya chọrọ ịlụ ya abụghị ihe ọ na-ege ntị maka na ọ dịghị nke o were na ọ bụ eziokwu aṅụ gbaa mmadụ ọ hụ okpokoro ijiji ya la ọsọ na-eme naanị uru ada na-erite ebe ọ nọ bụ na chike na-eji moto ebuga ya ọrụ n'ụtụtụ ọbụla ọ gbasaa chike bịa bulata ya o teela ada ji nụwa akụkọ chike na ụmụ agbọghọ ụmụ agbọghọ na-achụ chike dịka ebe ijiji na-achọ ebe a wụfuru mmiri ogiri nke mbụ bụ na chike mara mma nwoke nke abụọ ọ ka dị n'okorobịa nke atọ o nwere ego na-agba moto gịnị ọzọ ka nwaanyị chọrọ ebe nwoke nọ nke chike na-enweghị ọhịa nwere ebu nwee aṅụ gịnị bụ mkpa ya ma ebe ada maara ụdị mmadụ chike bụ o nweghị mgbe o ji tụkwasị ya obi uche ada bụ na ya ji chike na-echere mgbe onye chọrọ ịlụ ya ga-abịa maka na n'uche ya atụrụ mụrụ ebule gba aka nwa onye ji chike gwọọ ajụ gba isi ọtọ o tebeghị aka ụtọ ya na chike malitere chike sị ya na ya chọrọ ịmata ebe ndị be ha bi o duuru chike jee ebe nna ya bi ọ dịghị onye hụrụ chike hapụ ịhụ ya n'anya mma ahụ chike karịrị ego o nwere ma a bịa n'ihe ndị mmadụ ji ahụ ibe ha n'anya ka ha ka ha jechara ebe ada ha ọ gaghị izu ụka abụọ chike buo mmanya mbụ izu ụka atọ ọzọ agaghị o buo nke abụọ ka a na-ekwu o buola nke atọ na-ekwu okwu ije kpọrọ nwunye ya akụkọ wee na-arị ibe ya elu onye a kọrọ ọ sị ya akọkwalala mmadụ maka na ụdị mmadụ chike nwere ike ịpụta n'ikpeazụ sị ka e rie ego o mere n'isi nwaanyị na ya anaghị alụ mgbe a malitere mawara ya ọkwa n'ụlọ ụka ndị mmadụ wee mara na ihe a na-anụ n'akụkọ esila n'egwu fere n'ọgụ akụkọ a na-anụ maka Chike nwere ndị ọ dị ụtọ na ntị nwekwa ndị ọ na-ewute ikwu na ibe Chike na-aṅụrị na o ruole mgbe ọ ga-achịba ụkwụ n'ụlọ maka na ụmụ agbọghọ anaghị ekwe ya ezu ike n'anya ha Chike lụọ nwaanyị ọ ga na-edewekarị ego karịa ka ọ na-edewe ugbu a maka na uche ha bụ na ụmụ agbọghọ na-erikpọ ego Chike kpatara n'Enugwu ma n'anya ụmụ agbọghọ ndị a na-azọ Chike azọ ọnụ enyebeghị ha ukwu ha dị atọ a na-atụ anya na chike ga-alụ otu onye n'ime ha okay ha dị atọ a na-atụ anya na chike ga-alụ otu onye n'ime ha ma ha amaghị na ụmụaka ma ama na-ekwe egwu aja ọgaranya nwee isi ọkụkọ a na-atụ anya na osisi kpọnwụrụ akpọnwụ ka ikuku ga-akwatu nke dị ndụ si na mgbọrọgwụ foro daa ndị mmadụ ekwebeghị ihe ha na-anụ ruo mgbe a sị na Chike agbaala akwụkwọ thank you for watching me today echi anyị ebido chapter 2 so chapter 1 has finished today so tomorrow anyị ga-ahụ otu Chike si ga kpọrọ nwunye ya otu Ada si wee lụọ di last last thank you help me to share comment and like thank you igbo kwenu chai kwenu chai kwezonu